Бжьэгъэхъуныр адыгэм хабзэфӏу къыдекӏуэкӏащ. Тхыгъэ куэдым къызэрыхэщымкӏэ, адыгэ абазэхэр куэду бжьэгъэхъуным хуэӏэрыхуэу, хуэщӏауэ псэуащ. Псалъэм папщӏэ, Лапинский Теофил епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэм икухэм мыращ жиӏэр, Бжьэгъэхъуным адыгэ лъэпкъыр апхуэдизкӏэ хуэӏэкӏуэлъакӏуэщи, унагъуэ мащӏэкъым бжьэ матэ миным хуэдиз зиӏэхэр. Ижь-ижьыж лъандэрэ адыгэм мылъкур ӏэщ бжыгъэм къыдэкӏуэу, бжьэ матэ бжыгъэкӏэ къипщу щытащ. Ди лъэпкъ архивым къызэрыхэщымкӏэ, Уэркъ щауэ Къудей Къарэ минрэ щийрэ плӏыщӏрэ блы гъэм, адэ щӏеину, бжьэ матэ щибгъурэ тхущӏрэ тӏу къыхуэнат. Шэч хэлъкъым ди лъэпкъым бжьэ хъуэныр ныбжьрей ӏэщӏагъэу къызэрыдэгъуэгурыкӏуэм. Адыгэ бжьахъуэмрэ бжьащхъуэмрэ апхуэдизу псэкӏэ зэрыщӏэти, мы псэущхьэ цӏыкӏухэм зэхэщӏыкӏрэ гупсысэрэ ябгъэдэлъу ягъэувырт. Ноби щӏэныгъэ лъащӏэншэм едж бжьэхэм я щыӏэкӏэ-къэпщӏыкӏэр, щӏэныгъэ лэжьыгъэшхуэхэр тратхыхь, апхуэдизкӏэ гъэщӏэгъуэнщи. Бжьэхэр кӏуэдыжа иужькӏэ илъэсиплӏ гъащӏэщ цӏыхуцӏэ зиӏэм къахуэнэр, жиӏэу щытащ еджагъэшхуэ Эйнштейн Альберт, сыту жыпӏэмэ бжьэхэм яушэс мэкъумэшхэкӏым я процент блыщӏрэ тхур. Лъэпкъым къыдэгъуэгурыкӏуа ӏэщӏагъэ дахэр нобэ зезыхьэ куэд диӏэу пӏэрэ? Дауэ зэтеубла хъурэ а лэжьыгъэр? Бжьэхэм я лэжьэкӏэм сыт хуэдэ щэхухэр хэлъ? А упщӏэхэр диӏэу Арщыдан къуажэ, Бажэ Андзорхэ я бжьахъуэ пщыӏэм дыкъыщызэтеувыӏащ.

къыщашыным дей и лъабжьэмкӏэ щӏэшыпӏэ иӏт абыи, абыкӏэ мащэ къатӏам щхьэщагъэувэт матэри ӏугъуэ тӏэкӏу щӏагъауэти, бжьэр ирагъэтӏысэхт абыми, фо зыхуей хуэдиз къыдашти, бжьэр къыдэкӏуеижт, ӏугъуэ щӏэкӏа иужьи, а и лъабжьэр ягъэбыдэти, абы дэсу и шхыныр дэлъу ягъэтӏысыжу щыта. Зэманым и гуащӏэгъуэу къэплъытэ хъунущ. Мы уэлбанэ тӏэкӏу къищӏам май мазэм и фор къэтшын хуеящ, ауэ тӏэкӏу уэлбанэм дыкъытригъэувыӏащ. Иджы сыт хуэдэ мазэм щыщӏэдзауэ, сыт хуэдэ мазэ хъуху мы цӏыкӏухэр лажьэрэ? Езыхэм япэщӏыкӏэ зызэхъуэкӏыныгъэр гъэщӏэкӏам зызэхъуэкӏыныгъэм щӏедзэ. Щи аращи, мэлыжьыхьым дей, апрелым, мэлыжьыхьым дей, унагъуэ зэрыхъун хуэдизым и пӏэм иувауэ, акӏэ лэжьэн щӏадзэри Мазаерэ фокӏадэрэ я зэхуакум щолажьэ, тэмэму къахьыныр къахьу. Иужькӏэми бжьыхьэ кӏасэм дей къэгъэгъа зыгуэр щыӏэхэми а тӏэкӏури къахьыж. Итӏанэ мэтӏысыжхэр. Итӏанэ мэтӏысыжхэр рамэ зэхуакум езым зэдэсу хуабагъыр тӏощӏрэ пщыкӏуийр Ар яӏыгъыу икӏи ирамыгъэхыу, икӏи драмыгъэкӏуейу, псыӏагъэри щӏрамыгъэгъуу, псыӏагъэри ирамыгъэхыу, ауэдэу езыхэм хабзэ яӏэм тету зыми уэдж. Унагъуэ къэс хабзэ зэраӏэм ещхьыркъабзэу мис мыдей нобэ щытлъагъу лэжьакӏуэхэми хабзэ яӏэжщ. Ара, Анзор, зэрызгурыӏуэмкӏэ? Езы бжьэхэ, бжьэхэ жыпӏэ щхьэкӏэ зы унагъуэ къэсыхукӏэ адрей унагъуэм и хабзэм техуэкъым. Зэдэӏэпыкъуныгъэр фӏы дыдэу яӏэщ. Ар япэ итщ зэдэӏэпыкъуныгъэр. Зыгуэрхэм жаӏэ, уей бжьэр мэлажьэ дахэу, ау сэ гулъыстахьэщ мыбы зэманкӏэ. И дамэр лэжьау жей ныбжь нэсауэ, ау махуэ плӏыщӏ зэрыпсэури, а махуэ плӏыщӏыр кърибыдэм нэмысам, жьэдалъхьэу ягъашхэу Ауэду езым ауэду япӏыжу гу щылъыттащ дэ. Мис иджыпсту псалъэм папщӏэ шэху, шэху унагъуитӏым яхудэслъхьэн хуейщ. Ахэр нэсащ абы и ужэ езыхэмикӏ къагъэлъагъуэ, рамэщхьэм хужь тӏэкӏу къытращӏэ, уду ящӏэрэми абы ужэ езыхэм къыбжаӏэ абыкӏэ ауэдэ шэху зэрыхуейр. Шэхур къыкӏэрыбгъэхыу щытмэ, е уи жылэр нэхъыбэ пхуащӏынущ, е уи фор нэхъыбэ пхуащӏын, къыптрагъэувыӏэнущ абыкӏи дэ жыхуейм, къахьыныр къытрагъэувыӏэ. Бжьэматэ къэсыхукӏэ унагъуэщ, зы унагъуэр ирикъупэр килограммиблым нэс, килограммиблым. Ар езы бжьэщхьэ бжыгъэм тепщӏыхьу щытмэ, минищэ мэхъу. Ар зылэжь езым къахьар зылэжьым иратрэми, ар зэзыгъэзахуэ къэзыхьаракъым зэзыгъэзэхуэжу. Зылэжь дэсщ абыи, а зылэжьым иратри абыкӏэ ужей елэжьрэми ирекӏэ. Щхьэж езым и къалэн иӏэжщ. Щхьэж и къалэн иӏэжщ. Зылэжь яхэтщ. Дэ. Къэзыхь яхэтщ. Дэ. Иджыри хэт яхэтыр, Анзор? Псы къэзыхьыр щхьэхуэщ. Зэманкӏэ зи зэман ужей махуэ плӏыщӏым нэблэгъам абы псы къэхьын фӏэкӏа ӏуэху зэрихуэкъым. Мыдрей нобэ къриша, нобэ къикӏа цӏыкӏум езы зэрыса цӏыкӏур егъэкъэбзэж. Адрей къыкӏэлъыкӏуэр и джэдыкӏэ зрагъэтӏылъыным уэду. Абыкӏэ махуитху махуишым нэса иужькӏэ ужей адрей джэдыкӏэ зралъхьахэм шхын ирелъхьэ. Лъакъуэхьымрэ фомрэ зэхапщэрэми

ӏуахыж. Ар ужей къыришын хуейуэ ара? Махуэ ебланэм дей ар къокӏри мыдкӏэ махуэ пщыкӏуий хъуам шэхур къыхокӏ. Езым я пхъаху, езым я кӏэрылъу арщи, шэхур къызыкӏэрагъэкӏ махуэ пщыкӏуий хъуам. Мыдрей шэхур а зыщӏым хуэзэралъхьэну зыщӏым ар къещтэрэми, щыплӏым зыкъагъэхуабэурэ адрей бжьыщӏ иригъэхурэ А кӏэралъхьэрэми ар ящӏыр. Зэкъуэпихыу, зэкъуэпихыу ящӏ. Нэхъыщхьэр бжьэпщыр яӏэщ. Аращ псори зезыгъакӏуэри, псорикӏ унагъуэр, псори тещӏыхьыжар аращ. Абы и фӏагъыр унагъуэм и фӏагъщ, абы и ӏеягъыр унагъуэм и ӏеягъщ. Унагъуэр лъэщым, ар лъэщым унагъуэр лъэщщ, мыр мылъэщу къарууншэу щытмэ, унагъуэри къарууншэщ. Иджы мыбыхэм я щхьэр зэрытепхыу, Анзор, Бжьэпщыр мис мыращ, мыр къэзыхьхэращ, жыпӏурэ гу лъыптэрэ, къэпцӏыхурэ. Нтӏэ, къыбоцӏыхур. Лъакъуэхь къэзыхьым и лъакъуэм ӏэмал имыӏэу лъакъуэхьыр кӏэрылъщ. Мыдрей хуэу къэзыхьым ахэр хьэлъэ тӏыкӏуу, хуэм тӏыкӏуурэ кӏэротӏысхьэ. Мыдрей хъумакӏуэхэр. Хъумакӏуэращ псоми ящӏ нэхъ жанхэр хъумакӏуэ ягъэуври, ахэри болъагъу. Езы пщы къезышэкӏхэрикӏ, ари болъагъу. Мис мыдей гъунэгъуу Анзор мамкъутхьэри хэпсауэ уиӏэщ, мис мыбы гъэгъ зэрыгъэгъауэ занщӏэу. Мыбы кӏуэуэ кӏуа мы цӏыкӏухэр ара? Нтӏэ. Мис мыбы хъарзыну мамкъутым езым фо хъарзыну къызыпыкӏ къэкӏыгъэхьэм щыщщ, куэду къэзытхэм щыщщ, зы гектарым Килограммищэрэ ныкъуэрэ къызыпыкӏ абы щыщщ мыхьэри, мисэ пщхьэкӏэмри, чымыцӏуэсӏуну мыкӏэ гъунэгъу хъуам я жыгхэрикӏ зэгъэӏусэну, хэгъар зэгъэӏусэным икӏикӏ. Гъэр щекӏуэкӏым ди унагъуэр бэгъуа иужькӏэ, зыхуей хуэ и кӏэм нэсу ирикъуа иужькӏэ зэщхьэщокӏ унагъуэхэр.

къыпоплъэ. Дыдэбгъэтӏысхьэжыну. Амэр моду поплъэри, езыхэм тӏасхъэщӏэх яӏэщи моду зэреджэр. А тӏасхъэр макӏуэ, зэрытӏысхьэн, здэкӏуэн къегъуэт, къегъэзэжрэми а пщыр здыхэсым дей хохьэри, итӏанэ мис мыбы зыгуэр къыщагъуэтам дей, ауэдэм дей езым

Ауэду зэрызигъэсысымкӏэ мыдкӏэ къащӏэ, зэхуакур дауэдизми къещӏэри, занщӏэу пщым унафэ ещӏри пщым иужь иту, модэ мо бгъурыту макӏуэрэкӏми, къигъуэтар иригъэлъагъу, дотӏысхьэри, абдеж псэун щӏадзэ. Мыдкӏэ а зэманым уэ урихьэлӏ ущытмэ, къыбощтэж къудамэм зэрыкӏуэсу, яшикым шэху яхудыбогъувэрэкӏми, дыбогъэтӏысхьэжри, ари унагъуэ хьэзырщ ужей. Уэ езыхэр къапщтэу къыдэбгъэтӏысхьэжрэ, хьэмэ езы цӏыкӏухэр къакӏуэрэ, Анзор? Уэ къыбощтэри дыбогъэтӏысхьэж, уи ӏэкӏэ, ӏэкӏэ, ӏейуэ сабырщ ауэдэм дей къыщыпщӏам дей, зыхуей яхуэпщӏэну щытынущ, езыхэр зыхуей зыхуагъэщӏэнущ ауэдэм дей сабыр ӏейхьэщ, уи гугъу ящӏыххэкъым, дауэду хуейми къыбощтэ, ӏэмыщӏэкӏэ ибукӏутэ. Дыдэгъэтӏысхьэж закъуэ, дыгъэтӏысыж закъуэ, жыхуаӏэщ. Нтӏэ, нтӏэ, унагъуэр ауэду сабырщ ауэдэм дей, Лэжьэн щӏадзам я унагъуэ зыхуей ягъуэтыжа щытым ужей хъарзыну лэжьэн щӏадзэ шэхурикӏ хъарзыну тращӏыхьри, ари унагъуэ къыхохъуэ ауэдэу. Мыбыхэм махуэкӏэ зэ уакъыхыхьэрэ хьэмэрэ махуитӏ къэс зэ, дауэду уи къыхыхьэкӏэр мыбыхэм? Мыбы лэжьыгъэ ещӏылӏар тхьэмахуэм зэ дыкъыхыхьура? Нэхъ мащӏэ дыдэу махуитху, нэхъыбэ дыдэу махуиблыр. Абы я зэхуакум зэ дыкъыхыхьура? Сыт я фщӏэр фкъыхыхьа нэужь? Шэху хуейм, шэху дыдогъувэ. Псалъэм папщӏэ, хуэр куэду къахьауэ щытым къыӏумыхыу хъунукъымэ, лэжьыгъэ щагъэтыну къызэтеувыӏэнущи, хуэр къыӏипхын хуея? Къытӏах, мж ари къоувыӏэн. Ари къоувыӏэ. Дыхохьэ. Мыр ӏугъуэр зэрыщӏэдгъауэра? Мыр ӏугъуэри сыгуэкӏи щӏыдогъауэри, къэзыгъэсэбэпу къыщыдгъэсэбэпра, къыщытшхэмкӏэ нэхъыбапӏэм къыдогъэсэбэп. Мыр хэдгъэуа иужькӏэ фо бжьэм зрехьэхри, абы щымщӏэ. Адэкӏэ дыкӏуэнщ, унагъуэр изщ, ужей къыдэзщ, жиӏэм жиӏэм. Мис муэду дэзщ. Къыбгъурытым шэху дэтлъхьэн хуейщи, мыр зэрыдэлъыр мис муэдущ. Мис муэду зэхуаку дэтщ мыхьэр. Дэтщ мыхьэр. Абы унагъуэм зыри етщӏэнукъым. Ауэ арэтэнащ мы. Мис щыщӏэхури ину щхьэкӏэ мыящ мис муэду.

Мис мыр ужей, мис хужь къащӏащи, нтӏэ, Дыхуейщ мыхуэдэ Да. жаӏэурэ. нтӏэ ауэдэ дыхуейщ жаӏэура. Мыр зрамэщӏмэ, мис а зэрыхуейм и нэщэнэм, мис мыр зэрытращӏыхьамкӏэ. Мыр зэрыхуэчам ужей мапӏащӏэхэ. Ар лэжьакӏуэшхуэхьэщ, уалъэщӏыхьэнукъым. Мыр, э,

Мыр Бакий лъакъуэхьщ. лъахъ мис мыбыкӏэ Мгм. Гъуэжь цӏыкӏуу и лъакъуэ цӏыкӏухэр. стыукъуэкӏащ. Мис сретӏуанэрикӏ. Ыхьы. Мис зы къыретӏуанэ. Ыхьы. Сыткӏэ къекӏуэкӏыт. Мыбыхэм къахьура иджы Анзор? Мис абы къехьыр. Лъакъуэхь къэзыхьым лъакъуэхь фӏэкӏа къихьыну. Мгм. Мис, мис, мис. И жан щхъуэкӏэплъыкӏэу къызыпахам, къызыпахам, къызыпыкӏам елъытауэ псори зэщхькъым. Лъакъуэхь куэду зэрылъыр.

Пщыр ягу ирихьым, Анзор. Аращ. Пщыр ягу ирихьым яхъуэжынура? Хэкӏуэ пӏэрэ? Уи къыдеупщӏкӏэ абы къытхуамыӏуэтэну, иджыри къыпхуемыгъэӏуэтэну абы. Сыту пӏэрэ ягу иримыхьыр? Дэ дегъэлажьэ, езы щысщ жаӏэу арауэ пӏэрэ? Аракӏуэ. нэхъыбэ зылэжь абы яхэту щӏэмыкӏыну пщым джэдыкӏэр зы сыхьэт тӏощӏрэ плӏырэ и кӏуэцӏым тӏурэ ныкъуэрэ минитӏрэ ныкъуэрэ егъэтӏылъ. Мис мыр мы зы дэзгъэувар пщэдей дыпсэу дыузыншэм Мис мыр ужыным зи мызым дэс махуэ фэзгъэлъэгъуахэм хуэдэу, зэралъхьэнум хуэдэу ящӏауэ нэху ирагъэкӏыну. Бжьэм къалэжь псори егъэлеяуэ зэрыхущхъуэм адыгэм куэд щӏауэ гу лъитащ. Псчэрилэхэр бжьэ матэм щхьэщагъэтӏысхьэрти, абы къыщхьэщих мэмкӏэ ягъэбауэрт. Зи нэм кӏэричу хъуам фор и напӏэхэм хущахуэт, ар псыхуабэкӏэ зэӏахти, езы нэхэми щӏагъаткӏуэрт. Уӏэгъэр фом нэхърэ нэхъ псынщӏэу зыгъэкӏыж зэрыщымыӏэми, гу лъатат. Мы фом теухуауэ нэхъ щӏэтхъауэ узынщи, хущхъуэгъуэкӏэ, хущхъуэгъуэкӏэ абы нэхъ нэхъыфӏ щыӏэу къыщӏэкӏынукъым. И чэзу, тэмэму, зыхуей хуэзу къэбгъэсэбэпу щытмэ, псалъэм папщӏэ, сэ си щхьэкӏэ зы фо лошкэр псым хэгъэткӏухьауэ пщэдджыжьым гунэщӏу,

Узыншагъэшхуэ зыбгъэдэлъ шхыныгъуэщ. Ебжьмэ, къупщхьэр быдэ ещӏ. Фокӏэ ерыщхэм гу лъыстащи, я къупщхьэр нэхъ быдэщ. Ар пэжщ, мыкӏэ абы къинэмыщӏауэ, нтӏэ и лъымкӏикӏ ӏейуэ хъарзыну сэбэп хуэхъунущ, лъыр пӏащӏэу щӏыными ӏув щӏынымикӏ. Псалъэм папщӏэ, балыджэ фӏыцӏэр, тхъунщӏамрэ фомрэ я Зэпэшэчауэ зэхуэдизу, мор граммищэ хъумэ, модрейри граммищэ хэплъхьэрэ тӏэкӏунитӏэкӏэ абы къыщӏэжар зи ефа цӏыхум и тхьэмбылыр фӏы дыдэу къегъэкъабзэ, и къуэрэ къеджийри ар хъарзынэу уз хэту щытми, щӏыӏэ хэту щытми ар къыхеш. Фори къызыпахам елъытауэрэ зэмылӏэужьыгъуэ зыбжанэ мэхъур. Псалъэм папщӏэ, пхъэщабэм

И щхьэхуэ-щхьэхуэурэ дэ ӏэпхъуэм елъытау зы щӏыпӏэм уиту сымэ щӏыпӏэм сыкъыпщыщӏынущ, ӏэпхъур сымэ дэ ӏэпхъуэм елъытау ӏэпӏэ щӏыӏэр къыпщэнумэ. Бжьэ зэмыуа бжьахъуэм фом и ӏэфӏагъыр ищӏэрэ жыхуиӏэра? Абы ещхьу къызэуам жи зэзэгъ щыӏэщ, пэжщ, и лъым елъытау зэзэгъ щыӏэ, зэмызэгъ щыӏэщ. Ау къыдэуэрэ къэмыбэгыу джы дапщэ къоуамикӏ, къэмыбэгыу ауэдэурэ йокӏуэкӏ, бжьэм и узыншагъэм елъытащ псорикӏ. Бжьэ сыт хуэдизкӏэ узыншэу щытми, дэтхэнэ цӏыхум еуауэ щытми, ӏэмал иӏэкъым къэбэгыну. Ауэ бжьэм тӏэкӏуитӏэ а кусар я узыншагъэм иӏэу щытмэ, къэмыбэгынкӏэ ӏэмал иӏэкъым, къызыпашам, изыщӏам, хущхъуэ траутхам, къыӏэрыхьам теухуауэ ауэду хъункӏи хъунущ. Мыдкӏэ ипэжыпӏэкӏэ цӏыху шынэ, шынэ зыхэлъым, адыгэбзэм жытӏэнщи, къэрабгъагъэ тӏэкӏу зыхэлъым ӏэмал иӏэкъым къемыуэнкӏэ, ар зыхащӏэ ӏейуэ. Ауэдэм уэ ущымышыну, уи гур хуэжану, Гушхуэу уабгъэдыхьу щытмэ, къыпщышынураӏым, ауэ пщӏэ къыпхуащӏ. Къоуэнукъым, зыкъуадзынукъым. Абыхэм я гугъэщ занщӏэу зыкъуадзыну щытыну. Хьэуэ, ауэдэу щыткъым ар. Дэ ди Кавказ Ищхъэрэмкӏэ щыпсэу бжьэхэм нэхъ мамырыгъэ зыбгъэдэлъ,

Езыхэр сабырщи, сабыру уабгъэдэту щытмэ, къыпхуамыщӏа щыӏэкъым. Фор берычэтымрэ гъащӏэ щызымрэ я зы нэщэнэщ, жеӏэ бжьахъуэ ӏэщӏагъэр фӏыуэ къэзыгъэӏурыщӏа Бажэ Анзор. Анзор а ӏэщӏагъэм сабий дыдэу дихьэхри, зэи зэпигъэуакъым. Илъэс тӏощӏым щӏигъуауэ игури и псэри етауэ кӏэлъоплъ мы псэущхьэ цӏыкӏухэм. Лӏэужьыр бжьиблкӏэ мауэ. Анзори ӏэщӏагъэ хьэлэмэтым дезыгъэхьэхар и нэхъыжьхэрщ. Бжьахъуэм къыгуроӏуэ мы лэжьыгъэр зэпыу зэрымыхъунур, абы къыхэкӏыуи езым и щӏалэ Мухьэмэди къыхишащ мы ӏуэхум. Дэ ди лъэныкъуэкӏэ дэ ди лъэныкъуэми яӏэщ хъарзынэу. Си адэ къуэш мыбдеж щытщ, абы и щапхъэ къытесхащ. Уэкӏэ ди лъэпкъым нэхъыжьми абы зэрихуэт. Ауэ нэхъ щапхъэ дыдэ сэ схуэхъуар си анэм и адэмкӏэ и ныбжьэгъу бжьахъуэ аращ. Ар абы и дежкӏэ нэхъ пасэу сыщысабийхэм щыгъуэ абы сыкъыдэбгурыкӏуэ сытурэ абы нэхъ натӏэ ауэдэу лъагъуныгъэ хуэсщӏа мыбыхэм. Мы адэкӏи, мис, уэ уигури уи псэри зэпта лэжьыгъэр, ӏэщӏагъэр мыдэкӏэ къытщӏэхъуэ щӏэблэми ибогъэлъагъу, мис, уи къуэри хэтщ къызэрызгурыӏуам. Си къуэри хэтщ, дихьэхащи, сэ нэхърэ нэхъ лъагъуныгъэ имыщӏауэ щытмэ, сэ нэхърэ нэхъ димыхьэхауэ щытмэ, зысчынэр къыстригъэху, нэхъ мащӏэкӏэ гулъытэ хуищӏкъым. Мыри дяпэкӏэкӏ, ди къэкӏуэну щӏэблэхэм щхьэкӏэ хъумэнуи. Ди гъэпсэлӏэр мы бжьэр дымыхъумэу щытым, мы бжьэм дыхуэмысакъыу щытымэ, ӏэпэдэгъэлэл тщӏыуэ щытымэ, къэкӏыгъэм кӏэ иӏуращи, къэкӏыгъэм кӏэ иӏэм дунейм и кӏэ иӏэ. Дунейм кӏэ иӏэм цӏыхум кӏэ иӏэнущ. Ауэ дымыхъун щхьэ дэ цӏыхурикӏ дызэпсэуну хьэуар къабзэ хъун щхьэкӏэ къэкӏыгъэм мы бжьэр хэтын хуей, мы бжьэм къэгъэгъар зрагъэӏусэхукӏэщ.